Сэ сыпхуэусэ Бахъсэным. Уэ, дэдгъэсауэ уэ иным, Уи ткӏуэпс къарухэр солъытэ, Усэ сурэту сохутэ. Мы усэ сатырхэр зи ӏэдакъэщӏэкӏ адыгэ тхакӏуэ, усакӏуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и лъэпкъ тхакӏуэ Кӏыщокъуэ Алим къызэралъхурэ мы гъэм илъэсищэрэ тхурэ мэхъу. Абы ирихьэлӏэу Алим и творчествэм теухуауэ нэтын зыбжанэ телевидением и лэжьакӏуэхэм догъэхьэзыр. Нобэ ди нэтыным къытхуеблэгъащ. Кӏыщокъуэ Алим и творчествэм илъэс куэд щӏауэ елэжь, щӏэныгъэ-лэжьыгъэ куэд зи ӏэдакъэ къыщӏэкӏа, филологие щӏэныгъэхэм я доктор, Бакъ Зерэ.

Апхуэдэу сэ сэр-сэру сыжу къыхэсхакъым, Алим. Университетыр къыщыдухым щыгъуэ ӏэмал имыӏэу аспирантурэм укъэкӏуэн хуейщ, адэкӏэ уеджэн хуейщ, жаӏэри, ауэдэу ягъэувауэ щытат абы ар икӏи си егъэджакӏуэ, си ныбжьэгъущ жыпӏэну, апхуэдизу ар цӏыхушхуэщ, ар икӏи нэхъыжьт, икӏи цӏыху хьэлэмэт дыдэт, ауэ дызэныбжьэгъут. Сокъур Мусэрбийрэ сэрэ иджы, Алим и гугъу. зыщӏыр. А зэманым щыгъуэ Сокъур Мусэрбийт нэхъыбэ дыдэу абы тепсэлъыхьыр, абы къыкӏэлъыкӏуэу Къэжэр Хьэмид. Университетым Кӏыщокъуэ Алим щаджтэкъым. Щаджынкӏи ӏэмал иӏэтэкъым, ауэ а къебжэкӏым хэтурат. А программэм ар къыумыгъэлъэгъуэнкӏэ ӏэмал иӏэтэкъыми, апхуэдэу программэм къыщыгъэлъэгъуат, ауэ университетым ар щаджтэкъым. Апхуэдэу зыри тщӏэтэкъым, Алими нэгъуэщӏым теухуауи къэбэрдей литературэм мащӏэ дыдэу щыӏэщ дызэреджэр. Иджы а аспирантурэм укӏуэн хуейщ жаӏэу къыщызэджам щыгъуэ, абы аспирант узыхуэхъун хуейр доктор наукэу щытын хуейти, Тамара Емельяновна Эфендиева а зырат кафедрэм доктору щыӏэри. Еплъри Зерэрэ Мусэрбийрэ зэныбжьэгъущи, мыр мыпхуэдизу аспирантурэм къыщӏэкӏуэнур, къыщӏишэнур Алим и творчествэм иригъэлэжьынуращ, абы нэгъуэщӏ епт хъунукъым жаӏэри. Мис апхуэдэу Алим и творчествэм теухуауэ темэ кандидат диссертацэу къызатауэ щыта. Сэ сытым дей фӏыщӏэ лей абы щхьэ хузощӏ. Абдей си насыпыр текӏуат. Си насыпым кърихьэкӏат Алим хуэдэ цӏыхушхуэм сытетхыхьыну, сыхэлэжьыхьыну и творчествэм. Абдей нэгъуэщӏ зыгуэр къызатами, абы дэ хэтщӏыкӏышхуэ щыӏэтэкъыми, дэтхэнэри къэсщтэнут, ауэ мыбы нэхърэ нэхъ ин щыӏэтэкъым. Мыбы нэхърэ нэхъыфӏ къыплъысыфыну ӏэмал щыӏэтэкъым. Ар Сытым деи си гум фӏыкӏи къызогъэкӏыжри, сытым деи Тхьэи сыхуолъаӏуэ, сезыгъэджахэми, ар къызэзытами, мыбы и гъуэгум сытезышахэм. Цӏыхуу зэрыщытари Алим дыщыгъуазэщ, мис абыи утезгъэпсэлъыхьынут. Алим куэду сыхуэзакъым, Алим сэзыгъэцӏыхуар, мыбы мащӏэт ар къызэрыкӏуэжыр, илъэсым зэ къэкӏуэжурат. Арати, къызэрыкӏуэжу Союз писателым я тхьэмадэр Тхьэгъэзит Зуберт дыщэм хуэдэу. Адыгэ усакӏуэшхуэ дыщэм ефӏэкӏыу. Ар занщӏэу сыкъигъуэтти, мис мыпхуэдэ сыхьэт бжыгъэм, мис мыпхуэдэм де дыхуэзэнущ, и унэм дыщыхуэзэнущ, жиӏэти, Хъуран урамым де тет а тхылъ тыкуэным и абдежым де щыт и унэ. Сыт хуэдэу унэ дахэт ар, сыт хуэдэу унэфӏт. Лавина с гор Жыхуиӏэ Алим теухуа фильмыр траха иужькӏэ абы кърата гонорарумкӏэ ищӏат а унэр. Унэр зэрыхэкӏуэдар егъэлеяуэ си гум къоуэ. Мис абы и дей дыщыхуэзу щытауэра? Мис апхуэдэу тӏорэ щэрэ плӏэрэ сыхуэзауэра Алим? Дыщыхуэзам дей, ну, ар зэи пхуэухыжынкъым, зэи пхужыӏэжынкъым. Мыдрей цӏыху къызэрыгуэкӏхэм ещхьтэкъым. Нур къыщхьэщихуэу апхуэдэт. Абы мыпхуэдиз зэрыбгъэдэлъыр, мыпхуэдиз талант зэрыбгъэдэлъыр адрейхэм зэримыщхьыр и нэкӏум къищу щытт, къилындыкӏыу щытт. Дызэрыщыгъуазэщи, мы илъэсым бадзэуэгъуэм и тӏощӏрэ тӏум Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ илъэситхурэ ирокъу. Куэдым дощӏэж Алим и илъэсищэм ирихьэлӏэу лэжьыгъэ хьэлэмэт, абы теухуа лэжьыгъэшхуэ зэфӏэпхауэ зэрыщытар. Абы лъандэрэ илъэситху дэкӏащ, а илъэсхэм къриубыдэу, Щӏэуэ сыт дунейм къытебгъэхьар? Нобэ сыт узэлэжьыр? Сэ жызоӏэри, мис а гъуэгум сызэрытехьэ лъандэрэ зэи Алим и творчествэм селэжьыныр къэувыӏакъым, зэи зыпыуакъым. Илъэсищэрэ тхурэ ирикъуми, илъэсищэми, илъэсищэрэ плӏырэ фӏэкӏ имыхъуми, тхакӏуэм декӏэ сыт ар, зырикӏ жысӏауэ, абдехэм ден тӏэкӏу нэхъ къыхагъэщу щытура? А илъэсищэм щыгъуэ егъэлеяуэ дахэу куэд ӏей, мис а ӏуэхур нэхъ схуэзыгъэдэхахэм ящыщщ Шыбзыхъуэ Астемыр. Мис а медалыр щигуэшым щыгъуэ Алим и сэлам ярихыжу адыгэ лъэпкъым къыхэжаныкӏахэм, бзэр зыхъумам, лъэпкъыр зыхъумам сытхэм Алим сэлам къывихыжащ, жыӏэу медали яритыжу, апхуэдэу фащэ щыгъыу, адыгэ фащэ щыгъыу лъэсу, мы къалэм, мис мы республикэм мис апхуэдэу кърихьэкӏыу я деж щӏыхьу епсалъэу, ахьэр итхыу мис апхуэдэу зэрыдэтам фӏыщӏэ лей хуэфащӏэ Астемыр сытым деи а ӏуэхур зэригъэдэхам щхьэкӏэ. Абы щыгъуэщ мис тхылъитӏщи, абы щыгъуэ къыдэкӏауэ сытуи щыӏэщ. Абы лъандэри зэи сыкъэувыӏакъым. Мыбы ухыхьа иужькӏэ укъэувыӏэж хъуну щыткъым, къэувыӏэу щыткъым мыр иджы. Моу мы и кӏэ дыдэмкӏэ къыщӏэздзэнщи, Истамбыл сыщыӏэу нэпсалъэри ди щӏалэгъуалэхэм парламентым хэту ехъут лъэхьакъ Къантемыр къэпсалъэри щэрэ епщыкӏутхуанэ шуудзэм теухуауэ тхылъ къыдэдгъэкӏынути материал дыхуейт кхъа къыддэӏэпыкъу жиӏа. Иджы абы теухуауэ диӏэр Зыри апхуэдэу куэд хуейти. Арати, илъэс ныкъуэкӏэ мис а тхылъыр зыхэзгъэува щэрэ епщыкӏутхуанэ шуудзым и тхыдэр, и къекӏуэкӏыкӏар, абы теухуа фэеплъхьэр жысӏэри, зауэ гъуэгу къикӏуар. Адыгэбзэкӏэ псори зыхэзгъэувэри, иджы жиӏауэ урысыбзэкӏэ зыхэгъувэн хуейщ. Арати, урысыбзэкӏэ аргуэрым хузыхэзгъува тхылъитӏу зыхэдгъувати, зыр иджыпсту ягъэхьэзыр къыдагъэкӏыну, ауэ Къыдамыгъэкӏми, ӏуэхушхуэӏым, ахэр иджыпсту электронный варианту, электрон тхылъу къыдэбгъэкӏрэ, къеджэ онлайну жыӏэу интернетым къиплъхьэ мэхъу. Иджы ар псори интернетым а тхылъым хуейм илъагъуу, фотокопие ищӏыфу, зыхуейр ауэ зыри пщӏэншэу, къызыгуихрэ ар къыщӏигъэщрэ къищту, мис апхуэдэу илъщ а тхылъыр. Абы материалышхуэ зыхуэтхьэса. Сэ сытым дей селэжьт, ар сытым дей темэ схуэхъуауэ нэхъ сызгъэгузавэ, си гур зыгъэуз дыдэхэм ящыщт ар. А щэрэ епщыкӏутхуанэ шуудзэр икӏи езыгъаджэхэм куэду ящӏэт. Ар я темуи щыт, дипломнэ лэжьыгъэуи куэду тхыт икӏи сытым дей илъэсым зэ къыхыхьэт абы теухуауэ. Мис ахэм нэхъ дунейм иджыри къэс къытемыхьауэ нэхъ иджыри документ къыкъуэкӏа сытхьэр, Псори зыхэдгъэувэжщ, зэрызыкӏэлъыкӏуэнум хуэдэу ар зэрызыхуашэсауэ щытар, абы къикӏуа мазипщӏкӏэ псэуауэрэ а шуудзэр. Иджы мазипщӏым къриубыдэу абы я щхьэм кърикӏуар, абы хэлӏыфӏыхьахэр, документ щыӏэр, мис а Къэралым и хъумапӏэ, нэхъ ин дыдэ центральнэ хъумапӏэм, а шуудзэм теухуауэ щӏэлъхьэр, мис апхуэдэу документ куэд ӏей, итӏанэ ику дыдэм изыгъэувар Нал къутара. Абы и фэеплъ нэхъ ин дыдэр Нал къута романра. Шуудзэм и фэеплъхьэр жыӏэу, фэеплъыр жыӏэу щытщи, абы фэеплъ сын хуагъэувами, уэрэд хуаусами, поэмэми сымэ, Балъкъэр Фоусэт поэмэ хьэлэмэт Итхыжа а шуудзэм теухуауэ. Мис ахэр иджыри, иджыри Кхъуэӏуфэ Хьэчим Мэзхэр жыг зырызу зэхэтщ жыӏуэ и повестыр абы очерк зыщыплӏ игъэхьэзыра япэ дыдэ кӏуахьэм, а шуудзэм и ӏуэхум япэ дыдэ хыхьэхэм ящыщщ скульптор Тхьэкӏумашэ Михаилри Кхъуэӏуфэ Хьэчими. Мис абыхэм куэд ӏей ящӏауэ щыта апхуэдэу зэхуэтхьэсыжри, ну, зэрыхъукӏэ тхылъыр, тхылъу тщӏыри къитлъхьащ. Абы сытым дей уелэжь мэхъу, къи... къызэӏупхыурэ, иджыри документ къыкъуэкӏмэ, уи гупсысэр зэпхъуэкӏмэ, хэплъхьэжу, хэплъхьэжу щытщ. Аращи, ар зэи имыухыу узэлэжьын тему щытщ. Сытым дей жаӏэ мыбы ну, хуэфэщэн пщӏэ хуащӏауэ пӏэрэ шуудзэм? Мис арауэ къоув сытым дей а упщӏэр. Ауэ гугъущ абы жэур хуэфэщэныр сыт хуэдиз апхуэдиз цӏыху щыхэкӏуэдам дей. Ауэ зэи ящыгъупщаӏым. Сэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм шуудзэр ящыгъупщащ жысӏэу зэи схужыӏэнкъым. Алими зэритхар мис а «Нал къутам» мо ину Къыхэбгъэщӏ хъунущ а шуудзэр лъэпкъым и бынт. Мис аращ сэ ар щӏысхуемыгъэхар, жи. Сыт хуэдизу а обкомри сытри къыпэщӏэмыувами, мис ар щӏысхуемыгъэхрэр абы икъукӏэ куэд трагъэкӏуэтат, трагъэкӏуэдат, мылъкушхуэ трагъэкӏуэдат, цӏыхушхуэ хэкӏуэдати, сэ ар щӏысхуемыгъэхыр аращ, жиӏэу мис апхуэдэу щытт. Мис а а тхылъыр, итӏанэ, а абы и нэхъыщхьэ дыдэр «Нал къутам» утепсэлъыхьынумэ, и нэхъыщхьэ дыдэр и Щӏэдзапӏэ хуэхъур шум и гъуэгу жыхуиӏэ. Мис мы усэ сборник минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ хы гъэм Алим зауэм къикӏыжри зи илъэс фӏэкӏа дэмыкӏауэ, мис мы сборникыр къыдигъэкӏауэ щыта. Мыбы и уасэмрэ мыбы мыхьэнэуэ иӏар адыгэ Адыгэ лъэпкъымкӏэ мис мы сборникым мыхьэнэу иӏам и инагъыр апхуэдиз мэхъури, сэ сытым дей си гум илът, мыр икӏи плъагъуӏэ, мыпхуэдэ къэнэжыххаӏым икӏи щыӏэжкъым. Мыбы Алим и ӏэр телъу, мис мыр мыпхуэдэу тхылъым, библиотекэм къыщысщэхужауэ щыта, и уасэм хуэдэу щэ епту згъэкӏуэдащ, жыпӏэмэ, тхылъыр къэпщэху хъути, мыбы плъагъурэ жысӏам, мыр къасщтэри езгъэлъагъури, мыр сэр фӏэкӏ зыми къищтэкъым. Мыбы сэр фӏэкӏ зыри елэжь, мыбы зыри хуей, мыбы фӏэкӏи къэнаӏым, мыр студентхэм езгъэлъэгъуэну сыхуейщ жысӏэри, мыпхуэдэу тхылъыр къэсщэхужауэ щыта. Сэ сытым дей си гум илът мы тхылъым зэ иджыри гъащӏэ естыжыну. Мыпхуэдэу къыдэзгъэкӏыжынщ жысӏэуракъым, мыпхуэдэу сэ къыдэзгъэкӏыж хъунукъым ар. Тхакӏуэ, усакӏуэр дунейм ехыжа иужькӏэ, илъэс блыщӏ дэкӏын хуей. Мыпхуэдэу къыдэбгъ... и, и, тхылъ, и тхыгъэр къапщтэу къыдэбгъэкӏын щхьэкӏэ. Е и быным, и быныраӏэ мылъкур къызыхуэнари, и хуитыныгъэ къуатын хуей. Абы и быным хуитыныгъэ сэ жэрыгъэкӏэ къызатынт. Сэ къызамытым хэт иратынт, дэ фӏыуэ дызэрыщӏэу щытщ. Ауэ а къомми сыщӏыхэтынур сыт? Усэхэр схъумэнщи, мис мыбы теухуауэ хэт сыхуэзэми, мис псом хуэмыдэу а илъэсищэр щезгъэкӏуэкӏым щызгъэхьэзырхэм абы дыщыхэтым щыгъуэ цӏыхушхуэ къызбгъэдыхьэурэ и гугъу къысхуащӏт, Алим и гугъу къысхуащӏт. Иджи сымыцӏыхуу, ауэ уэрамым сыздрикӏуэм дей е нэгъуэщӏ факультетхэм къикӏт, университетым адыгэбзэ къудамэ мыпхуэдэу щолажьэ, Зерэр уэраӏэ, жаӏэти, ахуэдэу къызбгъэдыхьэмэ, занщӏэу Алим и гугъу къызэрысхуащӏынур сщӏэт. Иджы уэ Алим и ӏуэхур зыбохуэри, сэ мис мыпхуэдэ бжесӏэжынущ, жаӏэурэ Куэд, куэд Алим теухуауэ къызжаӏэжат. Абы нэмыщӏкӏэ, иджы абыхэм я нэхъыбэм къызэрыщӏадзэр мы сборникрат. Мис мыр къыщыдэкӏам щыгъуэ, жаӏэти. Мис апхуэдизу мыхьэнэ иӏат мыбы. Икӏи мыпхуэдэу мыбы итхэм и нэхъыфӏхэри адрей къыдэкӏыгъуэхэм, адрей сборникхэм хыхьагъэнщ, ауэ апхуэдизу мыхьэнэ щратакӏэ, апхуэдизу мыр фӏыуэ щалъэгъуакӏэ адыгэм Мыбы итхэр гукӏэ ящӏэу къыщакӏухьакӏэ, Сэ мыбы иджыри зы гъащӏэ естыжынщ, жысӏэри, мыр мыхуэду, ауэ зэрылажьэ сборнику, мис мыпхуэду зыбгъупщӏ къыдэзгъэкӏри, иджы мы сборникым теухуауэ къызжаӏахэр хэзгъэхьэс, а Сокъур Мусэрбий япэ дыдэ Алим селэжьыну щӏэзмыдзэ щӏыкӏэ, мис ар къызжиӏауэ щытат. Итӏанэ Мусэрбий и псалъэр, Алимрэ абырэ зэпсалъэу, мис мыбы тепсэлъыхьыжу, мис ахэм и макъхэр сиӏт, ахэр куэду университетым сэ студентхэр езгъэдаӏуэу, сыту щыта, сытым дей. Апхуэдэу Тхьэгъызыт Зубер къызэрыщӏидзэр мы шум и гъуэгур къыщыдэкӏам щыгъуэ, жиӏэнт. Хэт Дахтэным, Хьэмид Къэжэрым арат жиӏэнур. Ахэр зыхуэсхьэсыжри, мис мыбы хэзгъэхьэжа. Ахэр я макъыр абыхэм я псалъэр, абы я дахэр згъэкӏуэдынкъым, жысӏэри. Зы закъуэ жысӏэнщи, мы гъэм Сокъур Мусэрбий критик, литературовед, усакӏуэ, егъэджакӏуэ абы нэхърэ нэхъ ин адыгэм къыхэкӏакъым. Ар мы гъэм илъэс бгъущӏ ирокъу, мис абыи Пщӏэ хуэсщӏу, ар апхуэдизу абы и инагъыр зэрыжысӏэнур щыӏэкъым. Япэ дыдэ щӏыкӏэ Кӏыщокъуэ Алим зытетын хуей лъагапӏэм дэзыхьейуэ, мис абдей, мис иджы абдежым дей фэ фыдэплъейуэрэ абы феплъын хуейщ жызыӏар Сокъур Мусэрбий. И критик нэхъыщхьэ дыдэр Сокъур Мусэрбий. Иджы апхуэдэ егъэджакӏуэ дунейм тетыххэкъым икӏи щыӏакъым. Дэ ди егъэджакӏуэхэр апхуэдэу лъэщ дыдэу щыта. Иджы мис абыхэм я псалъэр Згъэкӏуэдынкъым, жысӏэри хэзгъэхьа. Къамбий, мыбы и редакторым минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ хы гъэм къыдэкӏас мыр. Мыбы и редакторыр Къамбий Хьэмат жиӏэу, ахэр интернат япэ дыдэ плӏыщӏрэ хы гъэм школэ-интернат республикэм къызэӏуахати, Сокъур Мусэрбий абы щеджэт. Интернатым щеджурат. Арати, мыр иӏыгъыу къыщӏыхьащ жи ди егъэджакӏуэм, Къамбий. Мыр иӏыгъыу къыщӏыхьэри, а сыхьэтитху а махуэм диӏэми, ари къищтэри, ди шэджагъуэм щыщри къищту, мис апхуэдизу мы тхылъым а махуэм къытхуеджауэ щытащ, жиӏэри ахуэдэу и гум фӏыуэ къэкӏыжт. Мис апхуэдэу цӏыху куэд тепсэлъыхьат, мис мыбыи

Зымыцӏыхухэм дауэ къебгъэцӏыхунут, Алим? Иджы зыри ямыщӏу мис мы Тыркум къикӏауэ хьэщӏэ сиӏэмэ, е нэгъуэщӏыпӏэ, мис Германием куэду къокӏхьэ. Мис апхуэдэу адыгэ къэкӏуамэ, сыт къисшэкӏыурэ Налшыч езгъэлъагъумэ, сытмэ, Мис мы памятникым дей дыӏухьамэ, иджы зыгуэр жыпӏын хуей иджы мыр хэт? Алий дей узошэ, Алим дей узошэ, нэгъуэщӏхьэр мис езгъэлъэгъун хуейхьэм лъапӏэ. Мыбы иӏар мы Налшыч и кӏуэцӏым дей ебгъэлъэгъун хуей ӏэмал имыӏэу, уи историем, уи тхыдэм зыгуэру хэпшэн хуей ахэр. Ахэр псори езгъэлъагъуэу къыщисшэкӏкӏэ, Алимыр хэт иджы? Иджы кӏэщӏ дыдэу ар жысӏын щыхуейм дей абыхэм адыгэбзэр тэмэму ямыщӏу кӏэщӏ дыдэу жысӏынумэ, адыгэм къыхэжэныкӏа, мис иджы, ауэ сыадыгэщ жымыӏэу зыадыгэс иджы. Сыущӏа, сыадыгэщ щыжыпӏэкӏэ, уэ зы бзэ гу, ауэ сыцӏыху жыпӏэмрэ адыгэ жыпӏэмрэ къикӏыр зыӏым. Иджы уэ сыадыгэщ щыжыпӏэкӏэ. Ауэ цӏыхум къыщхьэщыкӏыу зыгуэр пхэлъщ. Бзэ уиӏэщ, зы хабзэ гуэр, уэ ууейуэ щхьэхуэу уиӏэщ, зы лъапсэ гуэр уиӏэщ, уэ зы хэку гуэрым ущопсэу. Иджы адыгэ лъэпкъым къыхэкӏа нэхъ ин дыдэ, нэхъ жыжьэ дыдэ фӏы и лъэныкъуэкӏэ, Псори зэхуэхьэсауэ фӏы и лъэныкъуэкӏэ нэхъ лъагэ дыдэу тет, нэхъ жыжьэ дыдэм нэса, нэхъ щапхъэ. Езым и псэукӏэкӏэ, и дуней тетыкӏэкӏэ щапхъэшхуэ къэзыгъэлъэгъуа, Зи, си бзэр мыкӏуэдыжын, си хабзэр мыкӏуэдыжын зыщӏар Кӏыщокъуэ Алимщ. Мы тхыдэ адыгэ лъэпкъым хуитха. Ар кӏэщӏ дыдэу жыпӏэнумэ, кӏыхьу жысӏэнум куэд ӏейсу жиӏэнущ. Зыми ямыщӏэ защӏэщ ищӏар, адыгэм димыӏэ защӏэщ ищӏар. Гъуэгум дытезышар ара, литературэ гъуэгур зыӏузыхар нэхъ лъэщу а литературэшхуэм дыхиша. Литературэшхуэм дыхишащ жыхуэпӏар куэдым къыбдэӏэ, куэд, псоми къыбдаӏыгъыну къыщӏэкӏынщ шэч хэмылъу зырэ. Кӏыщокъуэ Алим и творчествэм и щӏэдзапӏэу къэплъытэр сыт? Япэ усэр къымышхуэс, аратӏэ усакӏуэ дыдэ зэрыхъуар. Усакӏуэ дыдэ щыхъуар. Нтӏэ. Къаруущӏэм, а япэ усэхэр къаруущӏэм дей къытехуауэ, щэщӏрэ плӏы гъэхьэм щыгъуэ мис апхуэдэу усэ. Апхуэдэ куэду ятхт Алий, нур къыщхьэщихыу Алий диӏэт. Алий и гъусэу иджыри зытхухи зыхыбли диӏэт дэ усакӏуэу. Ауэ иджы Алийм нэхъ Лӏыпӏэм иувауэ, Алим лэжьыгъэшхуэ ищӏащ а лъагапӏэм нэсыным, мис иджы усакӏуэ дыдэ хъуащ жыпӏэным и пэ къихуэу лӏыпӏэ иуващ щыжыпӏэнур мис мы сборникым де. Мис мы усэ тхылъ. Иджы шум и гъуэгу, жи Мадинэ. Шум и гъуэгур сэ. Мыр зауэм къикӏыжа иужькӏэ, Зауэм щыдэкӏыну илъэс дыдэм плӏыщӏрэ зы гъэм Бгы лъапэхэм деж жыхуиӏэ усэ сборникыр иӏэу ар къыдэкӏауэ Союз писателей СССР-м, Советский Союз псом, мы Къэбэрдейтэкъым, РСФСР-тэкъым, абы хэтт ар щыдэкӏам щыгъуэ. Илъэс тӏощӏрэ тхух хъууэ арат мис мы сборникыр къыщыдэкӏами, нтӏэ, лэжьыгъэшхуэ зыфӏигъэкӏат а зэманым ирихьэлӏэу. Лэжьыгъэшхуэ дыдэ зыфӏихат. Япэд, мис а алфавитыр къыдэкӏри, алфавитыр кириллым дытехьэри, Алим и учебникхьэра кириллым дытезышар? Дызэрытехьар, Алим зэридзэкӏыурэ, а урыс литературэм, дунейпсо литературэм, мис мыдей къыщыбгъуэтынухьэр щигъуэтурэ, къыхихыурэ тхыгъэхьэр Адыгэбзэм къригъэувурэ, учебник зыхигъэуву ещэнэ классым, еплӏанэ классым и учебникхэр зыхигъэуву етӏуанэ классым ейр итӏанэ псом яужьу зыхигъэувар етӏуанэ классым и учебникхэр зыхигъэувурэ, мис иджы мыпхуэдэ ныбжьыр зэджэныр мыбы нэс щыӏэу хьэзыр хъур псынщӏэ дыдэу къыдигъэкӏыурэ апхуэдэу лэжьыгъэшхуэ ищӏат. Мыхьэр къыдэкӏын ипэкӏэ, мыбы нэсын ипэкӏэ поэмэ Бгы лъапэм деж Жыхуиӏэ сборникыр, мис ар поэмэшхуэ къыдигъэкӏат, абы иужькӏэ Бдзэжьеящэм и пхъур. Белоруссием армэм щыӏэу, мис абдей езым тӏэкӏу зигъэщӏагъуэрэ, сэ сытхакӏуэщ, сэ сыусакӏуэщ, жиӏэурэ сэ къыщӏэкӏт тӏэкӏу, мо хуит хъуат ар къикӏухьыну, адрейхэм емыщхьу сэ езым хуитыныгъэр нэхъыбэ иӏэнуи, мис абы я псы ӏуфэм ӏутурэ щытурэ а бдзэжьеящэм и пхъур итхауэ ахэр иӏэт. Лэжьыгъэ куэд ӏей нарт эпосым хэлэжьыхьыжауэ щытащ, абы и редакцэкӏэ ар къыдэкӏауэ щыта щӏэныгъэ-къэхутакӏуэ институтым и директору щылажьэу. Мис а къомыр апхуэдэу зэ пхуэухынкъым ар, кӏэщӏурэ мащӏурэ абы къыдигъэкӏар, ауэ мы шум и гъуэгуращ ар. Иджы абы и творчествэм и щӏэдзапӏэм и лъагапӏэр мис мы шум и гъуэгура. Иджы шум и гъуэгу жыхуиӏэр Псори метафорэ, хьэлэмэт метафорэ, хьэлъэ дыдэ. Абы и творчествэ псом, мис мыр мыпхуэдэу, мыр фӏэпщ хъуну, шум и гъуэгу, шум къикӏуа гъуэгур жиӏэу. Иджы еплъыт зэ, Мадинэ, мис мыр иджы шуудзэ, псори, псоми я гугъэр Алим щӏыщыхьар а шуудзэра я гугъэщ, иджы шуудзэмрэ шу закъуэмрэ зэрыщхьэщыкӏри. Къандур Мухьэдин дей Кавказым фӏы дыдэу къыхощыж ар Кӏэрашэ Темботи шу закъуэр зищӏысыр. Мыдэм мо Джылахъстэней дей къыщыщӏадзэти, зауэр щекӏуэкӏым щыгъуэ, Кавказ зауэр щекӏуэкӏым щыгъуэ а шум и закъуэ къыдэкӏти, бгы гъуэгукӏэ, мэз гъуэгукӏэ, мэзыми абрэджыр куэду щӏэсу, Зауэ зэманым щыгъуэ, Кавказ зауэм и зэманым щыгъуэ. Абрэджхьэри куэду щӏэсу. Уэ узэраукӏыныр, ар уи насыпым къихьмэ, унэсынщ гъуэгу узытеувам. Ауэ абы зыри хэлътэкъым. Абы зэманым цӏыхур букӏыныр, цӏыхур бгъэкӏуэдыныр зыри хэлътэкъым. Ауэ зыгуэр зы ӏуэху зыфӏигъэкӏын хуейуэ, е и щхьэр Къэбэрдейм ирихын хуейуэ, Адыгейм кӏуэн хуейуэ, зэ е зы ӏуэху гуэр абы ихьу, зы псалъэ гуэр къихьыжын хуейуэ и закъуэпцӏий а шур къытехьэт гъуэгум. Иджы зыми щыгугътэкъым ар. Шур и Алыхьталэмрэ езымрэ яукӏым яукӏащ, ӏуэхур зыфӏигъэкӏым зыфӏигъэкӏа. Мис апхуэдэу шум и къарур арат, абы езым и къарурат зыщыгугъыр. Мис мы Алим Зэи къэралым зыгуэр къысхуищӏэнщи, лъэпкъым зыгуэр къысхуащӏэнщи жиӏакъым. Къэралым хуищӏэнрэ езым лъэпкъыр къиӏэтынрэ лъэпкъыр иригъэджэнрэ и лъэпкъыр ин ӏейуэ дриӏэтеинрэ фӏэкӏа ар шу закъуэу, мис апхуэдэу шу закъуэу адыгэ лъэпкъми хэта, адыгэ литературэми хэта, зыми щыгугъакъым. Дыщэ шууэ уи щӏ сихьэжым, си адыгэ хэку, Пшахъуэ налъи пщыщ исхакъым си адыгэ хэку, жи. Сыт ищӏыс, сыт хуэдиз хъугъуэфӏыгъуэ ез къыбгъэдамылъхьами, сыт, сэ мыбы сыхуейщ жиӏэу зэи Къэбэрдейм щыжиӏакъым, Къэбэрдейм сыт хуэсщӏэн, сыт хуэсхьын жиӏа фӏэкӏа. Мис апхуэдэу шу закъуэу хэтащ жысӏэура.